ndewonụ anyị na-anabatakwa unu na ihe YouTube channel nke anyị ebe anyị ga na-akụziri unu otu esi na-emepụta website n'asụsụ Igbo anyị na-arịọ unu ka unu tọọ ntị n'ala ma tụnyerekwa anyị aka na button nke subscription ndewo ka anyị kụziere na anyị were ohere a kụzie ihe gbasatara CSS gịnị bụ CSS cascading style sheet ihe ndị ahụ emege na mbụ ka m zi gị nke na enwere e

iji eji echenji color this um p tag ị sị na ị chọ ime ka color p tag a bụrụ orange i lee anya ị hụ na color ya gbaala orange nwere ikekwe chenji na color ọzọ ị chọrọ ọ bụ na ọ bụ red ma ọkwa black ma ọ bụ nke ọzọ but by default

um blue gaa select kwa blue ị ga-ahụ lee lee otu esi kebie ya ebe a nke a bụ e ji semicolon kebie color color bụ maka text i- iji nye color of the text background color bụ the background leekwa otu ọ dị na ị hụla the background na ị hụ otu ọ dị wụrụ blue ọ bụ ya bụ ihe a na-akpọ css ị hụrụ the color dị ị nwere ike nyekwa ya color ọzọ sịkwa um, ihe ihe a na-akpọ rgb red green red green and uh, black ihe anyị na-akpọ RGB anyị ga-erukwe ebe ahụ ị hụrụ color ebe ahụ na-echenjiere ya na color nke a na then ị bịakwa na nke ọzọ ị chọrọkwa ihe ọzọ a na-akpọkwa ka anyị kụzikwe gị ihe ọzọ a na-akpọkwa ị chọkwa na the font size ị chọrọ imere the font size increase m ga-abịakwa ebe a meekwe font

nke ọzọ anyị akọwala ihe bụ inline css ka m wep- m wetuo ya na akọwakwa ihe bụ internal css ka m wetuo ya na kọwa ihe bụ internal css otu esi na-eyuzukwa class and the id ị hụrụ otu nke a si bụrụ na bụrụ this is class ka anyị gaa m zi gị otu esi na-emepụta inline in- internal css ihe anyị na-akọwa na bụ ihe bụ internal css internal css iji webata ya, ị ga-aga na head tag n'ime head tag ahụ ga-ede style i dee style ga-emechiekwa ya i mechie ya na edele style ị nwere ike ide css gị niile n'ime ebe a ihe ị ga-eme wụ họrọ aha class ahụ maọbụ aha id ya gaa n'ime ime head tag ahụ ebe ahụ nwere style tag ga-ede ya iweta ebe a na ọ wụ class ị ga-eme ga-eme ya dot ị chọ ime class ị chọ ide nke class ị ga-ebido na dot ị sị eh, text ị sị the the um, the color the color of it ị ga ka ọ bụrụ um, um, let's say black anyị sị ka ọ bụrụ green anyị sị na ọ ga-abụ green ihe ga-abụ na p tag niile na ndị ahụ ọ bụrụ any element any html tag nwere the class of this class the color ga-abụ the color of the text ọkwa ya ga-abụzi green ị hụrụ ya ugbu a na ọ wụala green ha n'abụọ abụchala green n'ihi na ha n'abụọ nwechara the class of this class attribute then nke ọzọ ọkwa nke a ọkwa id ị chọkwa iwebata id ihe dị iche na id bụ na id ga-abụrịrị ofu ị gaa n'ebe a na-edere this abịa na abịakwa na ime ihe ebe ga-emepekwa line code line code ọzọ dịkwa iche ị ga-ebido na hashtag dee this mepee ya ihe ị ga-asịkwa ahụ dị color red ị hụrụ otu anyị si mee ya bụ na ị chọọ ịhọrọ id ị ga-eyuzu hashtag họrọ id ị chọọ ịhọrọ ị chọọ ịhọrọ klaasị ị ga-eyuzu the dot họrọ klaasị ị ga-ahụ ya na kọlọ kọlọ ahụ ga-echenji na red ị hụrụ na o chenji kọlọ echenjila na red ị hụrụ ya zi na o chenjiri na red ị hụrụ ya e nwerekwa ihe ọzọ a na-akpọ specificity na css specificity na css ihe ọ na-eme inewo i lee anya na ị ga-ahụ na tag nke a na anyị họrọ ebe a na nwere klaasị nwekwa id ị ga mgbe anyị họrọ kwa id ya o chenjiri ma ọ hapụrụ nke ọzọ ọ hapụrụ nke a nke anyị họrọ bụ this class ọ hapụrụ ya were nke ID ID the ID dị ka the the order of specificity of ID is higher ọ dị higher na karịa nke class ọ ihe mere o ji họrọ nke red ahụ na then ị bịakwa na nke ọzọ na ị nwere ike na css gị niile ị ga-edecha ya n'ime ebe a na ihe mere n'ebe a na bụ ihe a na-akpọ inline ihe mere ebe a na-akpọ ihe mere ebe a na bụ ihe a na-akpọ internal css ị nwere ikekwa sị the body tag ị nwere ike ịsịkwa the body tag ka anyị select the body tag sịkwa background color ị chọọ ime the background color of the whole body ị chọọ ime to uh, blue violet color then ị select ya ị ga-ahụkwa na color niile ebe a na ga-abụ blue violet ị hụrụ ebe a na na color niile abụrụla blue violet ọ bụrụla blue violet e nwere ike na anyị asịkwa okay ka anyị webe ya na um, na RGB color ị ga-ahụ na na kọlọ ihe a niile abụrụla kọlọ a anyị seletịrị na from RGB ọ wụala the color of our website then ihe ọzọ ị nwere ike itibe ya na grey color anyị webe ya na grey ka o nwee ike dị mma ile anya ka ọ ghara igbu anyị anya mgbu na anyị emela kọlọ ka ọ bụrụ green ị hụrụ otu ọ dị na kọlọ webụsaịtị anyị niile abụrụla green ihe ọzọ anyị ga-emekwa bụ ị nwere ikekwa ịchọkwa ọkwa na ị chọrọ iseleti p tag niile dị n'ebe a ihe ị ga-eme ị ga-ahọrọ p tag ị bịa na ahọrọkwa p tag na ị dịghị eji dọt or hash hash bụ maka id dot maka class ị bịa na ime p tag na ị ga-asị ka kọlọ niile ihe niile bụ p tag na kọlọ ya niile ga-abụ um, ihe na kọlọ ya niile ga-abụ ka anyị họrọ nụ eh, ihe dịka um, white kọlọ ya niile ga-abụ white ị ga-ahụ na a bịa na p tag niile ebe ebe a na ị hụ ndị nke a na-awụ white nke a na-awụ h1 anyị gakwa na h tag ndị nke a na h1 h2 ọ ya mere ị ji were nke a nke ọzọ ebe akwa white nke a na-awụ p tag ọ ga-enwe white n'ihi na ejina anyị ejina the attribute class and id mee the color already ọ ya mere ị ji were hụ color ndị nke a na pụta kwesịrị ọ na onwe attribute na o kwesịrị white then ihe ọzọ na anyị ga-akụzirikwa unu na-abụ na

ị ga-ahụ na div niile hụrụ div ebe niile anyị nwetara div na emechala background kọlọ ya na red ị nwere ike chenji ya na kọlọ ọ ga-adịtụ ile ile anya mma um, ị ga-ede ya ihe dịka um, green ka anyị mee ya green ị ga-ahụ div niile kọlọ ya niile chenjichala to green ị hụrụ ya ihe ga-eme na body body the background color of the body the body background color ya bụ green then div ni- ndị ebe niile anyị nwere div anyị mere the background color green ị hụrụ ya otu anyị si na-eyuzu css iji na style color ihe dị iche iche anyị nwere ike mekpa ka anyị nwere ike anyị mekpa the um, the div ka o mee agbasa ya agbasa iyuzu ihe a na-akpọ padding margin and eh, ka anyị zikpa unu ihe a na-akpọ margin ebe a na ka anyị họrọ anyị họrọ nụ ka anyị mepee a- a- ihe ọhụrụ nke anyị mepee another p tag this is um, padding and uh, margin css so ihe anyị ga-eme na-abụ anyị ga-ahọrọ sọsọ nke a anyị nye ya attribute class anyị nye ya class of uh, uh, anyị just dee ya padding slash margin anyị ahọrọ nke a na ị ga-echetakwa na anyị gaa na ebe css anyị anyị- ihe anyị ga-eji ahọrọ ya bụ dot n'ihi na ọ bụ class anyị asị na ok ihe anyị chọrọ ime na-abụ anyị chọrọ inye ihe ahụ na background color anyị nyegodi eh, anyị nyegodi ya border e nwere ihe a na-akpọkwa border anyị nyegodi ya border of um, 5 pixel solid um, black solid black ihe a na-achọ inye border m ga-ezi gị ihe border ị hụrụ p tag already na anyị enyere ya border of solid 5 pixel solid black ị hụrụ ya ọ oh, p tag o werechala width o werechala space niile ahụ na ihe ọzọ anyị chọ ime na ka anyị nye padding ka anyị gosi unu ihe ọ padding ị bịa na ime padding na ị ga-ede ya with lower case ide padding n'ebe a na ị ga-asị okay ka anyị nye padding ihe dịka twin- ihe dịka 12 pixel all round 12 pixel all round ị ga-ahụ na na anyị anyị agbago anyị agbasaala ya anyị agbasaala ya na ihe ị ga-aghọta na padding na-awụ padding ka anyị chenjikwa the background color background color emee ya ihe dịka um, white white white color ị ga-ahụ na anyị chenjere background color nke ahụ na ị hụrụ n'ime ebe anyị chenjere background color ya ihe ọzọ anyị chọ ime na-awụ ka anyị zikwa na otu e si ihe wụ margin ị bịakwa margin na ya sị okay anyị chọrọ margin of 12 pixel as well or 14 pixel ị hụ na na margin ahụ eshiftuola margin na-anọ n'akụkụ aside ka anyị nye ya ihe a na-akpọ um, margin na ga-anọ n'azụ ya ị hụrụ otu margin ji gbasa akụkụ ya margin na-abịa n'azụ azụ ebe a after the uh, border while the while eh, padding na-anọ n'ime inside the border ihe wụ ihe a na-akpọ box model na css css box model ihe a na-akpọ box model na css ị hụrụ otu a na then nke a na-awụ nke ọzọ anyị chọkwa ịkụzi ebe a wụ ihe a na-akpọkwa um, uh, border radius ọkwa na ị chọrọ ka ime ka border ahụ na ka anyị mee ya eh, ihe dịka 10 pixel ị chọ ime ka border ahụ kọnaa akọna ị hụrụ ya anyị emere ya na ọ kọna akọna ihe a border radius na-emepụtara anyị then ihe ọzọ m chọkwa ịkụziri unu na-abụ ihe a na-akpọkwa ka anyị wepụnụ this eh, anyị wepụnụ internal css a wepụ ka anyị anyị webata nke a na-akpọkwa ka anyị anyị denụ nke a na-akpọ external css external css bụ ị ga-eke faịlụ ọhụrụ nke ọzọ a na-akpọ css ide ide um, style or ị nwere ike ịkpọ ya ihe ọbụla ihe ọbụla ị chọrọ style dot css ihe ọ ga iwu ya bụ na ọ ga-abụrịrị the style ga-akwụsịrịrị na css na aha ya iwu ya bụ na aha style aha css faịlụ a ga-akwụsịrịrị na css ọ wụ iwu ya Then ị bịakwa ebe a na ị ga-ahụ na CSS niile ahụ anyị dere na exta- na i- e- internal CSS anyị apụchichana ihe ọzọ anyị chọkwa ime na ị ga-akwa na anyị ekele faịlụ ọhụrụ na anyị nwere ike paste ya f- CSS niile ahụ anyị dere but ọ ga ihe ga-eme na ọ ga-apụta ọ ga-apụta ugbu a ihe ị ga-eme na-awụ iwebata faịlụ ahụ na css file anyị a n'ime html tag a ka o nwee ike rụọ ọrụ n'ime ya ọ bụ na i webata ya ọ ga-arụ ọrụ ị ga-ahụ n'ebe a na css niile ahụ i dere apụchichala ihe ị ga-eme na ị ga-abịa ebe a na ị bịa ebe a na ga-ede ihe a na-akpọ link tag ga-ede ihe a na-akpọ link tag link tag a na ga-emechi ya ọ self closing ga-ede ihe a na-akpọ um, the href

ị hụrụ na css anyị ahụ apụtala ị hụrụ ya i lee anya na i lee anya na ị ga-ahụ na css ahụ apụtala ọzọ na ị hụrụ ya na ị hụrụ ya ọ pụtala ugbu na ọ ya otu e si ede css ị nwere ike ọ bụrụ ihe ị ga-eme before ị ga-enweta ga-enweta ị nwere ike iji the tag ede the css or ị ga-ejikwa um, any of the attribute or ị ga-ejikwa attribute nke class or the or ị ga-eji the html name or ị ga-ejikwanụ aha eh, id ya wee style ihe ọbụla ị na-achọ ị style na css n'otu a ka ọ ha m n'ọnụ otu a ka ọ ha m n'ọnụ